ekporo gị dede jizọs na-asị bịa zute mkpa onye ọbụla n'okpuru ụlọ a mana nchịkọta nke ije ozi a chineke nke usuu nke ndị agha nye naanị gị otuto ngọzi aga anụ ihe bụ nke ndị gị ndị na-ekele onye ọla ebube n'ihi na i mewo ya n'aha jizọs ya eji m ohere a na-ekele chineke onye mere ka ndụ anyị fọdụ onye mekwanụ ka ọ dị mfe na anyị ga-ezukọ n'okpuru ụlọ ya na mgbe ụtụtụ nke taa Chineke ukwu a onye mere ka ndụ anyị dị ka o rie otuto n'aha Jizọs ejikwa m ohere a na-ekele nna m ukwu very reverend ebe ọ bụla ọ nọ onye nyere m ohere a na-asị ka otite mmanụ nke Chineke ghara ịkọ n'elu isi ya n'aha Jizọs ejikwa m ohere a na-ekele ndị ụkọchukwu niile ndị Chineke ji na-eje ozi na Wesley cathedral circuit ị hụ na alaeze nke ekwensu na-eme gịnị na-atalata alaeze nke chineke na-aba ụba dịka onye ọla ebube mee ha mma n'aha jizọs ejikwa m ohere a na-ekele ndị nde isi anyị ndị na-ahazi otu ụzọ maọbụ nke ọzọ n'ihi na ije ozi nke chineke na ọgba ya na ọ ga-abụ ihe a na-aga akọ n'akụkọ ọla ebube mee ha mma n'aha jizọs na-ekelekwa gị onwe gị gị onye nọ n'ụtụtụ a na-anụrụ chineke a sị okwu chineke nke a na-agwa gị agwa ka o zute gị ma mee gị mma n'aha jizọs ile anya ije ozi nke afọ a a hụ na ije ozi anyị nke afọ a sitere na conference area ọ malite na chineke sị ọ ga-eburu anyị gịnị anyị ilegburu anya otu ihe si na-aga n'obodo anyị ga-ahụ n'eziokwu na chineke nọ n'iburu mụ na gị agha n'ihi na a sị na ọ bụghị jehova gara nọ so otu o si masị chineke na ụtụtụ a na o mere ọpụrụ site n'okwu niile nke anyị na-agabiga ilekwa anya mgbe anyị na-agbadata a bịa na metọdist chọọchị anyị bụ ndị na-edo ihe n'usoro ile anya n'oge a nke anyị nọ n'ime nke a hụ na taa bụ wii olu e- chọọchị atọ n'ime otu ya na mmụọ gịnị gasị masị chineke na mgbe ụtụtụ a ebe dị iche iche nke anyị gụrụ ka like ka ofu nwanna ngozi ka i letụ anya n'akwụkwọ gị gụpụtatụrụ m jenesis aha ị gụrụ nke atọ na asaa amaokwu nke iri na atọ ahịrị nke

haleluya bịa ka m ziga gị ime gịnị jekwuru ha ọ sị ime gịnị pam emem emem okwu m na bụ isiokwu na gị I will see. i lee anya n'ebe ahụ nke anyị gụrụ ị ga-ahụ na ọ bụ ihe anyị tụwara mana n'ebe o metụtara isiokwu a nke mmụọ chineke sị m eziga gị nke bụ sị onye nọ gị n'akụkụ n'oge a na jehova ga-eziga ya gwakwa ya ọzọ so ị ga-ahụ na onye a na-eziga mgbe ahụ baịbụl ebe ahụ anyị gụrụ bụ josef ọ kwa nna ya na-eme gịnị nwere ike sị ka a tụgharịba ya n'okwu igbo a jụọ gịnị bụkwara nziga ị hụ na nziga bụ mgbe e diri gịnị ozi ga-ahapụ ebe ahụ ị nọ mee gịnị gawa ebe e mere gịnị e diri gị nwere ike m asị nwanna ngwa hapụ ebe anyị nọ gawa na gịnị na sọnde skuul ị ga-ahụ na ọ bụ ya bụ gịnị nziga ị nwere ike inye ya nkọwa dị iche iche ma nziga bụ mgbe ị hapụrụ ebe ahụ ị nọ gaa ebe ahụ e mere zigara gị i lee anya n'akwụkwọ nsọ ga-ahụ na na nziga n'ebe o metụtara nziga onye kwanụ bụ onye a ga-eziga ka e lee anya n'ihe metụtara nikọdimọs bụ onye a bịa n'akụ o nwere ya a bịa n'akwụkwọ ọ gụ a bịa na onye a maara aha ya a na-asọpụrụ mana n'ime nke a niile nke hụ na ahụ nke o nwekatara na ndụ ya ọ vanity of efu n'elu ihe efu mana onye bịakwutere jizọs na ya gịnị ka m ga-eme ka m wee keta gịnị jizọs wee sị ya na aghaghị ime gịnị aghaghị ịmụ gị ọzọ ya wee bụrụ na onye a na-eziga bụ onye mere gịnị onye a mụrụ ọzọ onye nabatara jizọs dịka onye nwe na onye gịnị nzọpụta ya e lee anya na onye a na-eziga ọ bụkwara onye ọ bụ e ziga ya hapụ nga ahụ e zigara ya gaa mewe ihe ọzọ a ga-ahụ onye dị ka Jona e zigara Ninive Ọ na anyị hụ na ozi e diri ya ọ hapụrụ ime gịnị ịga ya e wee gawara ihe ọzọ dịrị ya nọ Otu a ka ọ dị n'ebe anyị niile dị iche nọ anyị nwere ike Chineke zi anyị anyị ga-aga dozie ezinụlọ anyị maka ezinụlọ anyị dị mma obodo anyị adị mma obodo anyị dị mma nzukọ anyị adị mma na-ajụ ime gịnị ya sị onye a imekwu chineke a ruo mgbe chineke mere gịnị arịa ahụhụ chọpụta na ọ bụ n'ihi jona ka ebili mmiri nke oke osimiri ji na-eme gịnị na-amagharị onye na-anụ okwu n'ụlọ gị i dozie ụmụ gị i dozie di gị ọ bụ na mmadụ onye jizọs bụ site n'omume gị ka e site n'akparamagwa gị ka e site n'iji ngwa gị ka e site n'ihe ọbụla nke ị na-eme mee gịnị mee ka ezinụlọ gị bịaruo nso n'ebe chineke onye a na-eziga ọ bụ mmadụ ahụ nke na-eme gịnị Dịka ị nọ na ị na- na-atụ egwu chineke n'ebe zoro ezo ebe pụtara ihe anyị sị ka anyị gawa n'akwụkwọ nsọ anyị ahụ na aka na Ecclesiastes chapter 2 anyị nụ ịtụ egwu chineke ihe niile chineke mere gịnị ndị na-eme ka ezinụlọ gị dị mma ga-eme ka nzukọ nke kraịst dị mma site na grupu ebe ahụ ị nọ e kegasịrị anyị iche iche iche olee otu isi chineke si ziga gị ihu eziokwu gị ekpughe ihu n'ala ya bụrụ onye na-arụ ọrụ ya bụrụ onye na-eme ka ndị na-eme ka nzukọ kraịst na-aga aga ya bụrụ onye na-akwada akwada ya bụrụ onye kpakasịa mee gịnị bụrụ ezi ya nke bụrụ onye ọ na-abụ e mee ihe ị naghị enwe mgbaghara n'obi gị ajụjụ wee bụrụ gịnị mekwaranụ chineke ji chọọ ka o ziga anyị a naghị anọkata e zigawa mmadụ ihe merenụ chineke ji chọọ ka o ziga mụ na gị bụ akwa anọkwaghị ebe e kere ya ụmụnna ihe emebie e nwere ịkwafu ọbara n'ebe niile dị iche iche e nwere mpụ na arụrụala enwere m i- ịba keke na ịnwa anwa chefuo ihe aha gị bụ sọrọ ya masị gị chọọ ebe niile ndị keke na-apaakị n'aba ebe ọ bụla ibute asị gị na gị ya ya bụrụ na mmadụ gị na nọ na bịa na grupu anyị dị iche iche ọtụtụ n'ime anyị aghọọla agada gbachiri ụzọ kwesịrị gị ọdụ otu ahụ galigo ozi ọma dịkwa n'omume gị ndị nọ n'ime abịa ime gịnị nwanna abalịzi ile anya because of our time ebe ahụ anyị gụrụ n'akwụkwọ abụọma onye a na-eziga abụọma onye a na-eziga ọ bụ onye na-ekele chineke ya ekele chineke naanị mgbe ọ gọziri gị nye gị moto nye gị ụlọ nye gị ihe niile ị ga-ekele chineke n'ihi jizọs na ọ zọpụtara mkpụrụ obi gị mara onye a na-eziga ọ bụ onye ahụ nke na-eme gịnị onye ahụ nke na-ahụ mmadụ ibe ya n'anya dịka onwe ya nwanna onye ahụ mere gị five years ago ị gbagharala ya onye a na-ezi asị onye bụ ụmụ gị. anyị niile a sị anyị niile welienụ aka n'elu anyị niile ewelisie aka anyị gịnị elu onye ahụ agbachinara ụzọ ebe ihe nweta ya dị mana ị sịkwa na ị bụ gịnị ị bụ nwa chineke i lee anya n'ebe o metụtara josef ga-ahụ na josef bụ onye eziokwu ọ bụ onye na-akpọ ihe ọjọọ asị Ndị nwa chineke na-anụ olu chineke na mgbe ụtụtụ a ọjọọ gịnị asị n'abụ ọma ebe ahụ sị na ị ga na-ekele chineke n'ihi ndụ n'ihi o nyetụrụ gị amara n'ihi nzọpụta nke ị na-azụ azụ n'ihi na ị gaa n'ụlọ ọgwụ dị iche iche ugbu a gị ahụ na e nwere problem anyị aga n'ihu ụmụnna n'ebe anyị gụrụ n'akwụkwọ gịnị n'akwụkwọ ndị rom nke iri ịmalite na amaokwu nke ya ọ sị na a na-eji obi kwere kwee kwee ezi omume ekwe n'ọnụ kwupụta kwee gịnị nzọpụta ya na jizọs bụ onye aga naanị n'egbugbere ekwupụtakwa ya n'akparamagwa ekwupụtakwa ya n'omume ekwupụtakwa n'ihe ọbụla mekọtara ma gị na mmadụ ibe gị ekwupụtakwa ọbụna n'ihu chineke nke anyị nọ n'ihu ya na onye a na-eziga onye a na-eziga ọ bụghị na onye dị otu a na ọnwụnwa ga-abịa n'ụzọ ya i lee anya n'ebe anyị gụrụ akwụkwọ n'akwụkwọ u- Matiu oziọma Matiu isi nke iri na anọ anyị gụrụ from 22 anyị hụ na at a time ndị e zigara Pita so n'otu n'ime ndị e zigara onye kọwapụtara onye ji o gosiri na nzọpụta ya mana mgbe ebili mmiri bịara na ndụ ya ebido imi ebido imikpu onye a na-eziga ọ bụghị na ebili mmiri nke ndụ agaghị abịa o nwere ike nke gị abụrụ nrịanrịa o nwere ike nke gị abụrụ ụkọ o nwere ike nke gị abụrụ alụ di o nwere ike nke gị abụrụ amụtabeghị nwa o nwere ike nke gị abụrụ enwebeghị ego nye gị anyanwụ aka ọgwụ onye a na-eziga ị ga-enwerịrị ebili mmiri nke ndụ ọ bụ ụdị ebili mmiri nke na-abịa n'ụzọ ndị ọgbọ gị gara ha na-abụ lụrụ amụchala nwa mana ị mụbeghị i chere na ụwa emebiela i chere na ihe agwụla Pita nwere ebili mmiri mana n'ime ebili mmiri ahụ nke o nwere o nwere onye ọ kpọkuru ajụjụ uwe bụ na mgbe ụtụtụ a bụ na mkpa ọ bụ na i soghị n'otu n'ime ndị a dị ndị a na-akwada akwada nzukọ nke metọdist chọọchị ka a tọrọ ntọala ya n'ala dị mma ministri niile dị n'Aba o nwee nke na-amaghị ọchịchị ọbụla sị ha chụọ o nwee nke ha na-achụ ma ọ bụ gị bụ onye mụtara send fire nke na-enye anyị nsogbu n'ime nzukọ a Otu n'ime gị ma na mgbe ụtụtụ a na ọnwụnwa otu n'ime ngozi nke Chineke nyere ndị maka anwale gị na nke a gị pasịa ya ya maakịara gị good ahụ ị na-achọ na ụkọkweli gị eme gịnị ya ahụ ya na nke ala Pita ha nwere okwukwe ha dabere n'ebe Jizọs nọ maka mgbe anyị na-atụgharị ya na mgbe ụtụtụ a na Sunday school I just say that na okwukwe that power in faith ike nke dị na gịnị okwukwe ike nke dị n'okwukwe bụ mgbe ị na-ebi ndụ dị ka nwa Chineke n'ịdị idobe onwe gị nsọ a bịa n'ebe nzuzo ị nọ a bịa n'ebe pụtara ihe ị nọ a bịa na group ọ gị na ngwarịkata ịbịa n'ebe a na-akpọ mmehie akpọ mmehie asị a bịa na ndị a ga-achọ ihe agụghị amen amen so ụmụnna ya wee bụrụ na mgbe ụtụtụ a na ebe ahụ anyị gụkwara n'akwụkwọ ndị rom dịka m kwupụtara gụtụrụ ya before ya hụ na onye a na-eziga onye a na-eziga ọ bụrụ na ịnụ eziga gị ị gaghị eji ihe ị na-enweghị nye onye ọzọ ebe ọ dị mkpa anyị ga-aza ọkpụkpọ oku nke chineke na na gị na mgbe maka ọ si anyị na ọ ga-esi ya agba n'aka ezi dịka m na-achịkọta ya m chọrọ ime ka ị mata na nke mbụ bụ na na jizọs chukwu ị ga-ebi ndụ dịka nwa chineke ị ga-abụ onye na-asọ mmehie gị olee otu i si azụ ụmụ gị ezinụlọ gị olee otu i si akwanyere di gị ugwu na-esieli ihe Ihe dị ka mụ onwe m m na-amaghị onye Jizọs bụ so m n'otu n'ime ndị tara di m ahụhụ Chineke at a time adị m n'ọdịgharịa di m ahụ ọ na-abụ m bịa masị eme ego nri nke na-emechi ka o mee taa nwa gaa ahịa mata trouser dị anyị stiwọdọkwa gazie trouser nke ọ ga-awụ ya tiri ya ma like ya ya at a time ga-eme business gwara ka bụzi mụ ghara eziri ego ama m ị ga-ezigara gị na ezinụlọ ebe ahụ ahụtara gị alụrụ gị o mere chineke na gịnị amaghị ama o nwere chineke ji mee ka alụọ gị ahụ ebe ahụ alụbara gị so that ihe na-adịghị agazi n'akụkụ nwoke ahụ aka ebumnobi chineke o ji mee ka ị lụọ nwoke ahụ bụ ka unu abụọ yerịta aka ka unu ruo alaeze maka baịbụl sị ọ bụrụ naanị na ndụ a anyị nwere olileanya anyị ebe jizọs nọ na gịnị okwukwe anyị bụ gịnị efu ya mere nwa chineke chọrọ ka o ziga gị chineke chọrọ ka o ziga gị ọ chọrọ ka o mee gịnị ka o ziga gị n'ihi na isi akwa anọkwaghị ebe e kere ya isi akwa anọkwaghị ebe e kere ya i lee anya n'ebe ahụ anyị gụrụ n'akwụkwọ abụọma mkpọtụ nke ahụ na verse 15 ọ sị touch not my anointing Ebi- ebitukwala ndị amụma m gịnị kwala onye amụma m gịnị aka chọrọ ime ka ị ma na mgbe ụtụtụ a na ị nọ na diary nke chineke onye ahụ na-achụ gị ga-eme gịnị ga-ada ma ada nwa ọkụkọ nwe gịnị mgbe mgbe ọsọ a na-achụ anyị n'ụbọchị ndị a mana onye anyị nọ n'ubu ya mere gịnị kara aka olee mishọn eji na-achụ anyị ọ na-eji na-achụ anyị ka anyị hapụ iketa alaeze ka anyị mee gịnị ka ọsọ a nke anyị bidoro akwụsị ya n'ụzọ onye nọ gị n'akụkụ na ọ gaghị ere n'aha jizọs na ọ bụ ihe ekwensu ji na-achụ anyị o nwere ike ị zaa yard landlady ma ọ bụrụ na ị ka bi na tenant ya sị na ị zataghị ya a saa bathroom ya sị na i si saa ya adịghị mma ọ ga-achọrịrị one complain or the other weta so that ka i mee gịnị ziri gị ozi onye ziri gị ozi onye si gị o nwere ike ya gị n'ezinụlọ ndị amaghị onye Jizọs bụ achọrọ ka aka gị dị ka ha mara Jizọs mere gịnị o nwere ike ya zita gị n'oge mkpa mmadụ na-agweta ahịa ahụ inwe ezinụlọ ọ ga-akara gị mmadụ iweta ahịa ahụ inwe alaeze ka na ị ga-eri afọ gị emeghe na ya ọ sị na ọ chọrọ ime gịnị ụtụtụ a a ga-ezi masịsị iji obi ha kwere mee gịnị ezi omume werekwa ọnụ ha na-ekwupụta na jizọs bụ onye nwe ha na onye nzọpụta na onye chineke zitara ya bịa nwụọ otu a m nọ na akwụọla ụgwọ mmehie m ama m maka gị n'ihi na eji m okwukwe kwere na akwụọla ụgwọ gịnị ụgwọ mmehie m mgbe anyị na-abịa na nzukọ every day ejikwaghị m ụgwọ ọzọ 30 pieces of silver eji ree Jizọs ọ bụghị ya eji kwụọ ụgwọ m o jiri ọbara nke a na-adịghị ihe a ga-eji mee gịnị ihe a ga-eji mgbe na rụgharịa ya were gbapụta m mkpagbu eme gị ka ị kwụsị n'ụzọ a sị nwanna gị kpọrọ gị hụ na o press o mere gị press tas ka o pressie gị down ya bụrụ na ị na-eme ezi ihe dịka josef na-eme mana ezi ihe ọ na-eme adịghị ụmụnne ya gịnị mma achọrọ m ime ka ị ma na mgbe ụtụtụ a dịka josef ebe a na-enweghị ike ịkwụsị ozi josef ọkpụkpọ oku chineke kpọrọ gị na mgbe ụtụtụ a sị na ọ ga gị achọrọ m ka i bido ịtụgharị uche bido ịtụgharị uche gị ahụ chineke ebe ndị mitin bụ isi ọ bụ n'ebe group n'ụlọ nke na-ada ada kwala ndị kpa nke adịkwana gị meenụ ka ndị na-ada ada ka ha mee talent ahụ e nyere gị na-akọ akụrụ eke na-akọ mụ na aga abụ ole nke ụtụtụ accountability ọkọ na m cheta ya a na-eme gịnị ụbọchị taa ọ nọ n'akwụkwọ gị na mụ na gị abụọ bịara chọọchị mere sọ chọrọ ime ka ị mata na mgbe ụtụtụ a na okwu abụghị okwu mmadụ ụmụnna ya bụrụ na o nwee mgbe anyị ji nzọpụta anyị gwuru egwu n'ihi na Pọl ma na ọ ndị Rom ya sị na ugbu a ka nzọpụta anyị dị ya ha chigharị na mbụ dimkpa ekwesịghị ịnọ n'uhu ewu anwụọ na gịnị ya bụrụ na ị dị 10 years now next year coming ka dị 11 ya kwanụ na ị ka bụ 5 next ị ga-adị gịnị aka baịbụl sị na nwatakịrị ọbụla agaghị igbe o bee mere gịnị o bee kuru ya tụpụrụ onwe gị because ndị ọgbọ gị ole hụrụ since m gachara school nwa nke nta m gara aga ma ndị ọgbọ m ole na alaala n'ili ndị na-echeta na okwu chineke na nkwa ya bụ eziokwu n'ebe anyị nọ gwa na-agwa ya okwu n'akwụkwọ abụ ọma 91 ya sị na nnụ na ọgụ iri ga-ada na mana ọ dịghị otu n'ime ha nke ga-eme gịnị nke ga-abịaru anyị gịnị site n'okwu chineke abụghị eziokwu ndị nke ọhụ na-anwụsị anwụsị ọ bụ gị nwa ka ha mma ụmụnna it's coming late ma ọ bụrụ na anyị gbaa nkịtị ka a na-emebi ka o ziga anyị asịgodị na ọ bụrụ na o zigara gị n'ebe mmadụ na ibe ya adịghị na mma ya ma ekwu n'ihi na Matiu sị na ndị ọbụla na-eme ka mmadụ na ibe so ọ bụ ndị a ka a ga-akpọ ụmụ chineke nwanne di gị ahụ nke na-adịghị ekwe ekwe ka esite n'aka gị mee ka o kwere olekwanụ otu ị ga-esi ọ bụghị gị na-ekwu ọzọ a na-eme ọzọ amaghị m ndị na-abụ ha gwa di ha okwu ebe a di ha na-ekwenyere ha chọrọ ime ka o cheta na ọ bụ anyị nwapụta kọs gị na-enupụrụ di gị ga-azụ ahịa n'ahịa gwa ya 1000 gasị ala 1000 ya bụrụ ka ị gwugo 419 aha ndị Igbo na-asị o mere mee onwe ha anyị ebere ka Chi mere anyị ebere n'aha Jizọs Chineke sị na ọ chọrọ iziga gị gị onye band ị na-abụ abụ a n'otuto nke Chineke gị onye kwaya i jiri obi gị niile na-abụkuru Chineke abụ maka akwụkwọ nsọ sị mgbe anyị ga-eru ebe ahụ na ọ bụ naanị ọgbụgba ama anyị ga na-ab- ab- a- a- a- a- anyị na-abụ abụ anyị a na-agba ọgbụgba ama anyị gabigara n'ụwa maka okwu dị nsọ na jizọs sị anyị mee gịnị nwee obi ike maka na ya onwe ya emela gịnị emeriela ụwa dịka pita ahụ ọ kpọkuru jizọs jizọs ọ zara ka ọ bụ ọ zaa ya ọ zara ka ọ zaa ya na mkpa gị ahụ jizọs ga-aza gị na nrịarịa ahụ jizọs ga-agwọ ya ka ụkọ ahụ dịka o mere ka ụkọ dị ọbụnarị n'ala ijipt bụ na ka ọ dị n'ala israel ọ bụghị n'ala ijipt ya aga one way or the other kpọpụta josef ime ka ha rijuo afọ na mgbe nke ya n'agbanyeghị uke na ogwu nke jupụtaranụ n'obodo naijiria ụmụnna agaghị a na-ere ihe ere na akịkpata ụgwọ abụrụ ụgwọ nwanna ga-eji okwu chineke n'ụbọchị ndị a site na-azụ gịnị na-azụ ahịa achọrọ m ime ka ị ma na o nwere ndị e zigara o nwekwara ndị a na-ezigaghị ha egwere aka mee gịnị ziga onwe ha nwanna mụrụ anya na mụrụ anya a ga-eku gị dịka ikuku mụrụ anya a ga-ekupụ n'ihi na ndị a zigara onwe ha Chineke na-atọ ntọ ndị eji okwu Chineke na-azụ ahịa ndị dị ha mkpa ha mee gịnị ha riju afọ ma mgbe ị na-ahụta ihe ndị a ọ gara ịdị gị ọ gara ịdị gị ebeghị eme n'ihi na mgbe Jizọs nọ ọmịiko n'ebe ndị mmadụ o nwere ndị ha ya ugbu a gị nwa chineke onye a na-eziga ekwela ka oriọna gị nyụọ ekwela ka oriọna gị mee gịnị nyụọ anyị hụrụ akụkọ gbasara ụmụ agbọghọ iri